ama na Soludo nwere iwu o melu na Anambra state ọfụ and we are seeing the progress ịghọtago we have seen the successes a na-achieve with that new laws homeland uh, laws o melu and the inauguration of uh, Operation Udo ga-achị but o nwere one place m chọrọ ka gọọmenti not only government of Anambra State, but

now during the time president eh, Buhari chịrị Nigeria during the time president Buhari chịrị Nigeria a minute e wetara ọkụ ka ka m gbanyụkwa solar light share this video it is very very important yeah uh, okay so during the time uh, president Buhari chịrị Nigeria o nwere something ọ kpọrọ fight o nwere something president Buhari kpọrọ fight against indiscipline now kedu ka e si si

of na o nwere something ị na-eme before you can spend a certain amount of money jụọ ya onye ọwụna wụ okenye ị ma like during the time Buhari chịrị then oge ahụ ọ chịrị as a military uh, uh, uh, president you cannot just all of a sudden buy a very expensive car and drive it to the village bịa cruise a ya-esi Abuja follow up bịa buru that moto kpụrụ ma gụ na moto ahụ bunaga Abuja i ru ebe ahụ ị gwa ndị mmadụ ife ị na-alụ a verifiable something a verified something ị na-alụ before you can drive that car around eh, eh, Prince Christian I greet you ịghọtago ife a kpọrọ ya fight against indiscipline achọghị m ije in terms of uh, rule o mere uh, uh, uh, about cleanliness and all those things but let us stick to this financial crime you got to go that time people na flaunt wealth less because you don't want to go and start explaining too much share this video because na this video m na-eme now a lot of people ndị o metụrụ nwere ike bee ike ọnụ ụfọdụ nwere ike bido iwe iwe but when you look at ife a na-ekwu critically ị ya-ama na ife a wụ the foundation of what brought us to where we are today nya wụ foundation of ife kpọtara anyị ebe anyị nọ today n'ala Igbo and ọ ka mebiri ife na-aga where a boy of 17 years will suddenly drive back home with a benz a na-ele 20 something million 15 million or 18 million mma ya eje tụọ mmamma na-agba egwu o bupụta bundles of ego na-abụ ya without asking questions without asking questions okay ọ wụrụgodu na o wotara that money dere that money na-eri that money codedly yes

that na about 10 15 years ago 20 years ago na nwa dụ 14 years 15 years 16 years or 17 years ka na-agba mbọ ka o nweta admission ba school or a na-achọ ebe a ya akpọje ka ọ mụọ ọrụ or a na-akpa nkata ịkpọje boy metụ aka na share button na ọ na-elele this video click on like and love ịghọtago mana today nwatakịrị dụ 16 years che na o luzugo hope nwatakịrị dụ 16 years today gụ na ya na-akpa nkata sọsọ ife ọ ya da akọrọ ụ wụ na o luzugo hope na na depression na-eme ye na ọ ha alahụzi ụla na emeka jikwawego eh, eh, eh, cls onye nke ni jikwawego glk onye nke a jikwawego c300 onye nke ni jikwawego eh, eh, eh, ịghọtago nwa dụ 14 years or nwa dụ 15 years efirugo na na n'ụwa nke ya agachaana because of gụnụ because na financial indiscipline awụrụna the order of the day now

ee eh, chicason m postụrụ nwe almost the biggest industrial estate e nwere n'ala igbo remember those days remember those days remember those days mgbe ife e ji eme odogwu wụ na o nwere factory ebe a na-arụ sugar na o nwere factory ebe a na-arụ mmanya na o nwere business establishment here and there na ụmụazị na-agbara ya bọyị dụ 20 na o nwe branches na Ọnịsha nwee na Port Harcourt nwee na Aba mgbe ahụ i nwe branch na Aba i nwe na Ọnịsha i nwe na Lagos i nwe na Port Harcourt ị ma na i mezugo and the branches niile a nwechara ụmụ bọyị nwezie ebe ọga nọ a na-ebute container a na-ebusasị ọga sef nwekwara ndị a na-ebinye afịa free credit e lecha e nwee chain of that distribution ego ahụ na-akpaghalị ị kpọta nwa zụọ nke bịara ịmụ afịa bịa mụchaa afịa o je bido nke ego a na-agazu ọnụ ego nwere ugwu gone are those days gone are those days today ife ejizi eme odogwu by taata wụ eburu Rolls Royce etii na convoy eburu eh, Mercedes em, kedu ife a na-akpọ S600 etinye na convoy achịkọta Land Cruiser chigido Land Cruiser chigido Range Rover chigido moto mee convoy ọ dụ 20 ekporie nga anyị na line federal government provide ya eh, eh, eh, security of more than 20 policemen with DSS na ndị amị esolo otu onye ụwa niile amahụ ọmụ na ịhụ enweghị ike ikwu na one serious na one serious or two serious business dụ legitimate kara aka gbanyere mgbọrọgwụ ọ na-eme gọọmenti enye security more than 25 egburu siren pịpịpịpịpị na-enyegharị mkpọtụ n'ebe niile ewere ya na-aconfuse ụmụazị na-ata afụfụ were agba mbọ gone are those days mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe ya-awụ Oliver kpọọ afa mmadụ n'egwu ọ sịrị CEO ọ kpọọ ọrụ gị ife nwere ugwu gone are those days gone are those days you will ask yourself where are we going today people glorify village mansions more than business establishment people glorify jekene jụọ onwe gị ajụjụ ka i wee mara ife m na-agwa about financial discipline i think na a ya-ebido introduce in our in our institutions ịghọtago mee ya ọ wụrụgodu jiga something emee ya introduction ọ wụrụ na mmadụ ya ada eme maybe na year one or na year two ịghọtago because it is going to the rate and manner in which our younger people are throwing ill-gotten money during those days m na-agwa onye na-egwu wayo onye na-azụ ọgwụ onye na-eme ife ọjọọ were nweta ego na-ezo ezo

ọ na-adụ depressed na ọgbọ ya akpatachana ego ọ kpatabeghị ego ị pụtazie ị fụ nwa dụ 18 years o givego up because na ọ feel na ọgbọ ya akpatachana ego nwa dụ 18 years na-anya moto a na-ele 20 million ebee ka o si wee wote ego there are those days when you will keep that money you will not want to spend that money in such a way that na ọ ya-eweta attention of people so that people will not begin to ask questions but these days there is nothing like discipline ọ nya ka m ji wee sị na alụ gbaa afọ ọ wụrụ omenana and ụmụ okorobịa be anyị na-adụ good n'ịmụta ife ọjọọ ụmụ okorobịa be anyị na-adụ good n'ịmụta ife ọjọọ ịmụta ife ọjọọ na-adụrụ ha too fast ịmụta ife ọjọọ jee nene all these men jee nene all these men kpalụ

ee eh, Prince Nicholas Ụkachukwu ikuku ọma ndị Igbo maka m use onye Nnewi ọ dụ ka ya sị na mụ just chọọ ka m prove unnecessary point so I would rather use Prince Nicholas Ụkachukwu ikuku ọma ndị Igbo and I will also use uh, eh, uh, eh, Sir Tony Ezenna orange drugs Ikenga n'Akọkwa then I will use somebody like juhel pharmaceutical onye agụlụ ịghọtago let me use these three people or i can use again ejison n'ọraukwu ka m ghara i use onye nnewi seaman na nnobi all these men are men ya wụ when they stand today they can boast of more than two or three thousand millionaires or billionaires ha mekigoro through their means of business through business ya fa na-eme they have been able to raise millionaires and billionaires do kụị n'alụ mkpụrụ na-epu epu ịghọtago those men how many of them ka ị na-afụ na-ebi this kind of lavish lifestyle this our generation na-ebi na-adụ misleading because ife o ji adụ misleading wụ na ndị set mụ na ndị set so m n'azụ pụtazie ha na-ene flashy flashy cars anya na-ene big big mansion a na-eshowcase ebe niile na-ene bundles of money this is a generation that can abuse money ibe etofe ada eme ata ezefe ada eme ndị nwere ego wụ ego ya wụ ị na-ene ego anya o doo anya na ego na ego agbanyena mgbọrọgwụ jee jee na community jee nene men kpatara ego enwekwa boys wụ men kpatara ego ọhụụ ife a na-atụ ọhụụ ego a a chị n'aka a na-achịgharị ebe niile were na-eme nka nke odogwu ma amaghị ife a na-eme the kind of money these guys na-ethrow around is not even inspiring our people rather it is misleading our people gọọmenti sọpụzụrụ itinye anya wobata ife a na-akpọ financial discipline n'ebe ụmụ okorobịa nọ that is the highest thing misleadgoro ụmụ okorobịa be anyị nke anyị elu 18 years ama m mgbe ya wụ oge ahụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nwatakịrị dụ 17 na 18 years ka nwere taịmụ o ji abata taịmụ ahụ ruo ịbata n'ụlọ ikwu ife ị na-eme n'iro taịmụ ahụ ruo ịbatahụ n'ụlọ ikwu ife ị na-eme n'ilo ọhọ nke kịta nwatakịrị dụ 14 years jecha ebe ọ na-eje ọ sọ ya ọyara ya nata ife ọ ya emedewe ewu ọya ya ekwu na ọ ya abata ife ọma wee chi niile ọ nata ọ pụta ọ dọghịrị ụzọ bata baa nye ahụ edisiplin zi ụmụazị discipline kịta ụmụ okorobịa kịta wee buzie wee ghọchaa agụ the kind of obi ọjọọ ndị mmadụ nweziri kịta because of na a na-achụ ego dụ too too much youth can do and undo a ya ejide mmadụ bọọ mmadụ ka anụ na a na-achọ parts a ya eji nwee ego ka e wee riwe ego ka onye nwanụ ma kpa afa

Dozzy Oil fa those men kpara ego ya wụ itinye anya na mmiri ị fụ na ego ha nwere usoro n'usoro nwere usoro n'usoro and that is why ị fụ ebe fa na-eri ego a fa na-eme a lifetime investment ya adakwa enye younger generation hope mana ụmụ okorobịa ndị set anyị a niile wụ e butehaa ego a sị gị ejikwa nọrị into real estate maka real estate wụ ya wụ the highest camouflage a na-emezi kịta real estate ikwu ha niile eme ị lụ i le ị lụ i lesi ụmụnna gị ụmụnna gị egokọrọ ị lụhaa ya ozugbo i lesi ụmụnna gị ụmụnna gị egokọrọ o bie a na-erizi ego ya wụ o nwere ndị anọrọ na m etu a one certain time m bịara ụnọ na-abịa ụnọ nọ na moto nọ na Sienna na-ele one boy nọ na nkọ m anya anyị wee gbaa from Lagos to almost Benin ị ma ife ọ na-eme o si na eh, eh, eh, Ola of Lagos page pụọ ọ banye na Gidi Cars o si na Gidi Cars pụọ ọ banye na Gidi Clip o si na Gidi Clip pụọ ọ baa na celebrity gonodo ebe a ga-ada egosi ndị a na-abụ ego o si ebe ahụ pụọ ọ baa n'ebe ndị Akwa Ọkụkọ ha jere ife o si ebe ahụ pụọ ọbe

aghakata ya aghakata ewelu bundle tụwa ya na bundle what what do you even go aim to achieve in all that i know that i we all we do that in our own little capacity but i am telling you that it is not right it is not right that thing so na the highest thing na-emislead ụmụ okorobịa ma na-elead them into crime i si Lagos bịara village na na-abịa ụnọ i loduo moto 30 i loduo moto 30 nke nwe na-akwụwa Land Cruiser kwụgido Land Cruiser kwụwagido Land Cruiser kwụwagido Land Cruiser kwụwa ya nine or ten ego ole ka i nwere how much ị pụta na community ya ahụ agụwa ndị wu ndị mere ife anyị agụ ịgụ ọkwa onwe nanị ndị kpachala ego kpaa ego their next generation to come eri when you see those men

ị gwazie ya na ị bịa kpọrọ ya boy ọ gbara gị boy 5 years ọ pịalụ gị na na nwa Emeka jere Ọnịcha o jee Lagos ọ nọghọ 1 year o bulu ego bata ị gwazie na ọ ya-abịa mụọ ọrụ mụọ ọrụ 2 years wee bido nke ya I have a reason why m ji wee jee gbaa Okwy na-alụ carpenter or furniture video tinye na Facebook the reason m ji wee mee ya is for me to tell our youth that na some of these men you are seeing today ọ bụrọkwa ndị a na-atụgharị ego a na-atụ n'elu ọ bụrọkwa ndị a na-atụ ego a na-atụ n'elu because the truth is that a lot of these our old men kpatachara ego kpata na ego gbalụ mgbọrọgwụ n'ala ụfọdụ n'ime ha nwere ike ị sị na ha mere one or two things but ebe fa na-ene anya then abụlọ na that particular thing ha na-eme that is why some of them were able to build conglomerate today Mommy Joy, I greet you. they were able to build conglomerate out of that unpleasant situations today and today they have grown past that ebe a na-amị amị but ife this generation of rich men anyị nweruba kịta na-akụziri ndị mmadụ sọsọ ụzọ e si eri ego How can you continue to teach people how to spend money when you cannot teach them how to make money? I am asking you, how can you continue to teach them how to spend money eh? without eh? without teaching them how to make money? Ịgba bọyị apụọ na ife ahụ ife people like ịnọsịn ha ibe eto ha kere afa ha oke mmiri wanụ n'Oraukwu ha this is something they brought Rojenny fa Chief Rommy Ezeonwuka name them eh? name them all these men uh, uh, um, uh, bengasi ha bengasi ha call them Bishop Okonkwo fa all these men ife a wụ ife zụrụ ha zụọ ha remodeluo ha wee mee ife ha wụ today now ịgba bọyị o nwezi onye na-ekwu ya kpọgodu nwatakịrị kịta gwa nya bịa gbaa bọyị ọ na-agba abịa agba bọyị ebe ọ ma na o luo HK ọ nọrọ ebe a pịmagodo igwe ma na ọ ya-apịta ego now ị gwazie ya bịa mụọ ọlụ o wee jụọ onye a ọ kwadochie etu ọ na-akwado o jee wolu plier sị na ọ na-amụ ọrụ how are we even going to start teaching our people that there is dignity in labor how are we ever going to go back to the yesteryears mgbe ego nwere ugwu na a na-eri ya tata ego enwerọzi ugwu akpụtọsiziri ego ego be anyị enweghịzi isi kee ka ego be anyị esi wee nwee isi ebe mmadụ ya-anọkata pụta na a na-akwa ozu ị sị na i ji 45 cows wee bịa mmadụ akwamozu is that not is that not highest what do you call that is that not a show off you want people to start calculating how much one cow ha ewee calculate into 45 what does that show like ị na-aghọta nọ na onye ahụ ga-egbu 45 cows wee kwaa ozu why can't you put that money in an envelope or in a check nye ya onye ahụ ị chịkpụtara onye ahụ efi ị chụkpụtara onye ahụ efi what is the essence of those show off that is show off misleading our people misleading our people into seeing that na na onye a nwekwara ego well enough iji about 50 something to 60 million wee support one mmadụ just not the support ya na anakwa ozu what is so when i move around chikasin village when i go into kotek factory tommy tommy when i go into jolly jolly factory

Dozzy Oil ha achọrọ m ịda akpọ sọ na Nnewi but let me even add Denca Service fa when you look at the success story of those people it will motivate you more unu enezina anya na ụmụ okorobịa na-apụta atụgharị ego a na-atụ na Facebook na ego a na-emislead ụmụazị be anyị ọ na-eti ụmụazị be anyị na high jump gọọmenti checkmate that nonsense enough is enough mmadụ ekwughị ọ dụ ka a sị na amarọ ife a na-eme what is the aim of those nonsense ewere mmanya 5 million akpọ ya na kamera ewere mmanya a na-ere 10 million ofu akpọ ya na kamera a na-emisleadgharị ụmụazị ugboro ole ka ị fụtụnala ebe Arthur Eze nọ na kamera kpọrọ gị mmanya 10 million ugboro ole ka ị fụtụnala ebe ọ nọ wee mee ihe ebe generation of these young men anyị nwere na-eme ọgaranya bụ ebe m na-enweghị ike ịghọta na ndị bụ ndị mere ego ji wee nwee ugwu first na ala Igbo anyị ma ebe ha mere ọgaranya nke ha anyị ma ebe ha mere ọga ọgaranya nke fa so government should caution these men they should go in and organize themselves this public show of wealth ha na-egosi apụta ebe ebe ebe a na-eme mmemme ebukọrọ bundle ego ha etu a na-atụnasị ya elu nwatakịrị nọzi ofu ebe na-amụ ọrụ asị ọ wụ ife a ka ọ ya emegido wee nwee ike ọ gwọ nga anyị gbachara boy esetụrụ ya ọ na-amanage business ya ọ pịcha ọ sị gị n'ọkwụ ngwa afịa niile ọ kpọ ya na shop ka mmadụ bu n'aka ife a bịa na-agha you know people think in different ways people think in different ways a nọkata e si etu a kpọsa moto na na line ịma n'ofu moto n'ime ọ wụ moto a na-ele 200 something million 900 million mmadụ ewee sị gị na ị pịkọ capital anyị niile pịkọ ife niile na o luhi ife a why ndị be anyị ji wee decidezie ya na this public show of money wụ nya the way forward it is driving our youth

15 to 20 years ago o nwerozi ka esi ha bụ mmadụ ka anụ ụmụazị lee ụmụazị a ejideru tọje this house of rep member this house of rep member a tọje na Ọnịsha wee gbuo ya wee je tọwa ozu ya side second Niger bridge among those suspects ejidere afụrụ m about ụmụazị ịtọ dụ 20 20 years kere ife onye 20 years chụkatanala ego nke na o givego up na 20 na ọ ya chụtanwụzi ego wee je biya aka na crime dụ ka ịtọ ntọ I want you to look at to reason with me kere ife nwatakịrị dị 20 years chụkatanala ego wee givezie up ọọ n'ọgbọ ya akpatachana ego ọ kpatabọ ọọ n'ọgbọ ya akpatachana ego ọ kpatabọ o ji wee feeluo na ọ neediziri ịcutụ corners ka ọ mara ife ọ ya eme ka o wee meetie up with ọgbọ ya kere ebe ọgbọ ya bi nya by normal oge anyị nwa ka dụcha na 18 years mgbe anyị ka dụ 17 18 19 20 years ị makwaghị na mgbe m ka dụ 17 years 18 years na ọ na-eme mmadụ dashia m ego mama m anara nya ama m mgbe m ji wee nọkata wee gain that self independence yes i know and those of us some of us emela ihe mgbe ahụ a ma akwa egotalụ mgbe anyị dụcha 14 15 years mostly 13 years wee gbapụtara a ma akwa egotalụ a fụ gị ka i yi akwa ọzọ na-awụghọ nke ahụ egotalụ ekwesịrị n'ụwa ọfụma those days mụ nwe nwego ụka na-atụ ụjọ ha amụ ekwuo nnọọ onwe cousin m nwanụ onwe my cousin nwanụ okwu ha ama ekwuo nnọọ that my cousin nyere nya still a ya-apịakwara gị ịtarị n'elu ọ na-enye gị ị na-agba ọtọ ị na-agba ọtọ ka ị gwara ya na i nweha akwa you got another kind of thing oge ahụ enwe a kind of discipline today even parents are lacking behind in their obligations as parents the kind of freedom and free hands a na-enyezi ụmụazị these days na-adụ so alarming i am telling you ajụọ m onwe m sị ọ wụzikwa etu esi wee zụọ anyị ka esi azụ ụmụazị kịta ịmakwa ụdị aka ike eji wee zụọ anyị ịmakwa ụdị aka ike aka ike eji wee zụọ anyị azụrụ anyị aka ike to the point that today ị na-eme 40 years 40 something years o nwere ụfọdụ ife ihe eji ime were aka duo onwe ọ dụkọ ka nwere onye na-agba many years of ịdọ gị aka na ntị ịpịarụ pịarụ bue gị ọnụ ị nọrọ n'ilo mọskito ata ahụ bife ị na-akpụte n'ime ụnọ ị na-eku ụra abịa dee ihe ebe ahụ ị dina were ịtarị pịapụ oh my god n'anya so many years ahụ molduru some of us today o nwere ụfọdụ ife ihe eji ime were aka duru onwe gị imegodu nke ahụ eme conscience gị a na-apịa gị taa mana these days anazịghị azụ nwa azụ chaa chaa nke nke na ego wuzi the order of the day onye ọ na nwere ego na ala Igbo taa nwere uche ịghọtago echie ya echichi n'ụlọ ụka obodo echie ya echichi eme ife without even checking without even checking eh? ayo chris daalụ without even checking to know the source of money onye ahụ nwere eh? these days enwe burial apụta ebe ahụ erie ego ha ka isi ka enyi ka erie ihe ahụ eri ihe na-ana eri ihe na-ana enye ebe a na-akwa mmadụ ife a na-eri ego ahụ ka e wee gosi ndị mmadụ na ego ahụ rie ihe rie ihe n'ụdị ọ ya-ada ụda government should look into all these activities it is misleading our people No. It is misleading our people. I kwuo ya kịta ọ dụ ndị mmadụ ka ya sị na ị wụ enemy of progress biko click on like and love share this video. Ịghọtago click on like and love.

ha mere our people dụka ya sị na a na-atụta ego n'iro ha mere ụmụazị anyị ụmụazị anyị na-aba into depression nke na-enwenahụ ego na 40 years ọ dịka oluzuge ọ si arrest ya o deserve ya si arrest ya na o deserve ya i'm saying it whether na arrest ya or na arrest ya i am telling you that na o deserve ya Yes. When, when, when you look at the kind of money Ibeto ha nwegasịrị o nwere the kind of inspiration ọ ya ada e nwekwara ụfọdụ ndị nnukwu ọga like ị bịa na Nkwọ Nnewi e nwere ụfọdụ ndị nnukwu ọga ya awụ ụdị ego ha nwelu Kenneth Azia ken mmadụ akọ ha nwere ụdị ego ha nwegasịrị nwere root nwere mgbọrọgwụ ịghọtago nwere stages before ruo ebe o ruru and the fa na-eri ihe ị fụ ka ha si eri ihe ịghọtago fa na-eri ihe ị fụ ka fa si eri ihe this new set e nwere kịta filuru nọ

since we already know na government na-ege anyị ntị we will keep calling their attention to necessary things that they are missing we will keep calling their attention to necessary things they are missing ịghọtago o nwere ife Buhari mere ekwugo m ya oge nke Buhari o nwere ụfọdụ ife ị ya-eme government will come for you and those days mgbe anyị ka na-eto eto ndị niile na-akpa ego adụghọ straight na-ezo ezo of course wey friend cheers it is here come and join me ndị niile na-akpa ego ọjọọ na-ezo ezo na-achọ business ha ya-eji wee legitimize onwe fa ka a sị na ifa ka onye a na-eme mana these days a ya-eburu ego ahụ na-eri ihe a na-eri ihe onye nọ na nka sị hei ọ wụzikwa mmụ ụdị ifa ọ nya ka ụmụazị ndị set ya na ọgbọ ya ji wee ghara inwezi conscience igbu mmadụ jee nene dire okay jee nene ndị e gbugolo egbuo jee nene ndị e gbugolo egbuo since over 5 years now ị mara ndị nwụrụ since over 10 years from last 5 years ka ị mara ndị ka within the last 5 years e gbuona more than 5000 people n'ala Igbo because of na a na-achụ ego because of na a na-achụ ego ee eh, eh, Onyeka Henry afụgo m that comment biko adropzina ọzọ ka ọ ghara adropzina ewe anyị anụgo the news ụmụazị kịtaa and ndị ọkara okorobịa maka ife m na-akpọ ha wụ ndị ọkara okorobịa mere ego ego enweghịzi ugwu o nwere ụdị ugwu ego nwere mgbe aha anyị na-afụ PO Ogbuawa fa Uche Linko ha Ngobros fa Yeah? Call them people from different field. O nwere ụdị ego ugwu ego nwere mgbe ahụ ego enwerozi ụdị ugwu a kịta onye ọwụna na-afụzi ego na ịlahụcha ụla taa teta echi ego eju gị akpa onye ọwụna na-afụzi ego na ịlahụcha ụla taata and ọ nya ka o ji wee na-adịzi ụmụ okorobịa ibe anyị ka ya sị na ị na mwepụ n'ahụ ya ọ dụ ka ya sị na ị wụ a failure echefuzie na ego nwere usoro usoro usoro usoro usoro ego niile a na-achịgharị n'aka na-awụ na ya elu na-erie na event na-erie na wine na-erie na moto na-erie na ụmụ ife dọ flashy ka e wee gosi ya ị fụ nke o kpogido fonu o kporo fonu 5 n'aka o kporo fonu 5 n'aka sọsọ ka e werie na-eme odogwu ka e werie na-egosi na ego dọ e gopụ Bentley taa e go e, e, Rolls Royce e, Cullinan echi e go Phantom nwanne echi e go S600 e go G-Box e go gogido moto gogido moto gogido moto go moto more than 50 yasa were na-emeru show off ebe niile ife aha amotivate ụmụazị bịa kwụsị that nonsense because it's enough it's enough enough is enough all this public show unu na-abịa eme na east every december and every festive period enough of that nonsense because you see hapụrụ mba ịghọtago enough of that nonsense ka mụnwa wee zuo kwuo ya ọ wụ na a na-echedo onye ya-ekwu ya ka mụnwa kwuzie ya sisizie na-ezugo kwurie because ife aha amaghị onye ya ikwu ka m na-alike ikwu sị hapụ that nonsense a na-eme enough of that nonsense ịchọzidari sef ka akpọwara owu ndị wu ndị kpatara ego n'ala Igbo akpọrọ owu ndị nwere ego gbanyere mgbọrọgwụ those people they don't make noise those men they don't make noise because they know the value of one kobo look at somebody like Coscharis somebody like Coscharis wụ somebody nwelu a eh, eh, eh, workforce of over over 7,000 people mana ngị nwa enweghị workforce ruru 200 mana ịpụta unu a na-ethrowgharị money everywhere were na-edeceivegharị ụmụ okorobịa na-achụkọ ndị mmadụ into depression onye chọwazie onye chọwazie ka ọ dụka unu o je manye aka n'ife ọjọọ ama ọ nọ n'ụlọ ahịa eche like that oge ọwụna the rate e sizi ethrowgharị ego na-eje mmemme ọ dịzie ka eji ya eme show kịta ife e jizi ama onye kpatara ego owu onye kpọrọ the the most expensive wine na club eh? ebe a na-enwezi mmụọ mọnị kịta ahụ imegide oyi ife jisi ike luta club nwere afa ịdọnọzi ya na buru ego ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ marụzie ya marụta marụzie ya malụ tata ị nọ sị na ife onye eji ego mee ka nkụ

hit the market ịghọtago o wee wuruzie ịbata mmemme buru one bundle of 100 dollar note na-abụ ya ma o loadgido 1000 loadgido 1000 o ruo etu a ewere ya na-atụ ya ka a na-atụ gụnụ kwụsị na ife ahụ unu na-eme na unu ji ya emislead ụmụazị biko ee kwụsị na ife ahụ unu na-eme na unu ji ya emislead ụmụazị anọkọta alụ otu ife bubata n'afịa a na-ele ya adaghị ele ele amara ma na-ebugharị ya n'afịa ọ bụrụ na a na-eme biznes ụzụ amaghị akpụ ruo o lee egbe anya n'ọdụ it is high time all this youth anyị nwegasịrị n'ala Igbo ebe ọwụna isi na wee bute ego a you should go into mentorship program with ndị big men a go to all these big men enwe n'ala Igbo so that they can mentor you and tutor you and tutor you on how to make good use of that money unu wetara unu ethrowzina around were na-edeceivegharị ndị mmadụ eh? eh? Izuchi Angus, I greet you. Yeah? Eh? Unu ejizina that money, government should look into that activities. It is throwing a lot of youth into depression. a lot of them ndị nwere decent way ha si earn their living are losing hope in what they are doing people are no longer going to school kedu ife ọ ya aga na-eme 5 years na school ebe ọ nọ na year one ya emeka enweghị ebe o jelu buru otu agbagba moto bata obodo niile kụọrọ ya aka kwụrụ ọtọ kelee ya mezieri nyenwa ọ dụ ka ya sị na o nwe ife ọ na-eme because what we do now is that na we now talk down and look down on hard work but we glorify ife m aghọtaghị it is high time jee na-eme ndị a kpala ego kpala ego wee ego nwere isi stay close to them ka ị fụ the line of discussion ha ya dị nwe ka ị fụ ebe uche ha na-eje ndị ọgbara ọfụrụ a ya wụ onye ọ wụ nwe ife o ji eme o weta ego ahụ ebulu ego na-akpagharị ọsọ n'ịlụ estate ụfọdụ alụcha onwe onye ego

Those are the kind of people we want. And not every end of the year i bubata akpa rice bịa kee ndị echiri aka na kota ha ebukọrọ jee lie ị kwadowekwa another one i mewekwara ha show ị kwayewakwara ha film from January to December ọ na-erukwa disemba bụrụ akpa rice bịa kee ha gọọmenti should look into this thing na-ekwu that is where we started getting it wrong we started getting it wrong share this video metụ aka na share button share this video click on like and love click on like and love

forgetting the the hustle and the where it all started from and the men kpara such kind of money ka na those men akpago generational money ka na-akpa ego nwere foundation and they are not even misbehaving the way ụmụ okorobịa anyị si misbehave a na-akụrụ ha aka a na-eshowcase ignorance everywhere m kwuo ya o wee iwe

na anyị nwe ndị nwere ego ego ha gbanyere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ahụ epuru na ba abụ onye ọzọ pụrụ gaa mba kwuru mba ego ha enwego legacy ụfọdụ n'ime ha a chọọ fa achọ today a fụrọ fa that legacy will continue yes a chọọ fa achọ today a fụrọ fa that legacy will continue po ogbuawa ọ bụrụ onye nnewi ka ọ wụ po ogbuawa anwụọna but business continues yes po ogbuawa anwụọna but that business which is that legacy continues ọ ka na-aga tonimas na neni anwụọna but that legacy continues a ka na-eme business every single person ka na-ebenefit in that business line up ka na-ebenefit in that business line up ọ kwatuho because na ọ nwụọna yes ekene dịrị chukwu ilodibe anwụọla since up till today ị ka na-afụ ekene transport n'iro ị ka na-afụ some of his establishment still working Can we focus in building for the future? Can we focus

wee fụ ego ya e ji wee buru ukwu ten million bụọ ya mmadụ unu wee dara ego wee mebie ego wee dara ego wee naa ego n'iyi wee render our younger ones useless nwa 14 years give go up na this life ị fụ ya ọ na-aga ọ na-atamu a jụọ ya ọ sị gị ọzi agụụ ka ọ ya daa complain nọ na ọ kpatabeghị ego nwa 14 years nwa 14 years maka na o nwere mgbe moto na-enwe ugwu na ego oye ọhazi kịta moto enwerọzi ugwu kịta ego enwerọzi duru ugwu in fact ụlọ enwerọzi duru ugwu kịta ụlọ enwerọzi ugwu kịta o nwerọzi ife e ji ego eme today nwere ugwu o nwere mgbe o nwere ugwu mgbe ezi dụ n'ukwu ụkwa mgbe ahụ ka o nwere ugwu ya ebugo ị ghọtago o nwere mgbe o nwere ugwu ọ bụrọzi kịta ka o nwere ugwu o nwerọzi ugwu kịta m kwuo ihe ị chọọ kwuo na agụụ na-agụ m kwuo na poverty na-enye m nsogbu i accept but the truth must have to be said and ọ somebody ya-ekwu ya ọ somebody ya-ekwu ya we need to bring back apprenticeship we need to bring back apprenticeship we need to bring back ije mụọ ọrụ we need to start planting the seed of hard work inside our youth akwa ọkụkọ ha ị fụkwara akwa ọkụkọ ha man pass man ha ndị nwa dibịa niile a daje ụmụ okorobịa na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a were ha na-agbara football ego ego bara bụ star echi na ego GRE nwanne echi arụọ hotel nke na-eme arụọ ụlọ epenti ego emezie ego ono ego onu nwere ugwu wee luzuo value kpatakpata wee luzuo value kpatakpata ụmụazị a na-etipụsizi isi jee na-achọ ego ebe ego adụrọ ụmụazị a ya-agbawa mmadụ afọ wekọlụ vital organ dị onye ahụ n'ahụ lee because of money ụmụazị a ya eje buru mmadụ tiwe mmadụ mmadụ a na-eti mkpu na-ebe anya mmiri ha edewe onye ka ha wee napụta onye ego anatacha ego niile a e were je na club rie ihe na expensive drinks that cannot give you anything n'ahụ a lot of a lot of ndị ọgaranya m ma expensive mmanya bụ mmanya ha ji edecorate be ha o nwere ike ofu ụbọchị ofu visitor nwee ka o si dị ya abịa ewepụta mmanya ahụ kpọọ ya ụmụazị kịta wee were mmanya a na-ele 10 million e were ya na-asa watch o were ya na-asa watch o were ya na-akwọ aka o were ya na-asa ihu ya what does it mean kedu ife ọ mean like kelu joy dị na buying a lot of things you know you don't need simply because

so ọ wụrụ na echighahọkwa back to the era of Buhari then ịghọtago ọ wụrụ na echighahọ back to the era of Buhari then we are going to have problem. ịghọtago nke nke ịtụ ego nke nke ịtụ ego nke nke ịtụrụ ego ọ wụrụ na echighahọ back to that era of president buhari mgbe ahụ ọ chịrị na onye army we are not going to get the sanity anyị na-achọ because oke ọchịchọ niile a nke nke igbu mmadụ a bidolu because na onye a chọrọ ka ọ belongụọ not ka ọ belongụọ because na ọ chọrọ ibuild even wealth for for that will last over the test of time some of these guys ị na-afụ within the next 10 years all of them will fade away within the next 10 years all of them will fade away like a, like a chaff ịghọtago but o nwere ndị anyị pụtara ụwa nụba afa fa ka na-anụ afa fa wee ruo today those men women kpara ego o ndị kpara ego inspire people raise millionaires and billionaires from all corner yeah?

government will investigate o nwere ụdị ego ya we throw around gọọmenti akpọọ ghụ sit godo down gwa anyị so ị kpagodo ajọ ego ahụ nọlụ nọpere anọpere n'ime yes ọ ife a na-eme mgbe ahụ onye kpara ego ọjọọ na-eme ọ kpaa ego ọjọọ nọrọ nwayọọ nọrọ nwayọọ na-eri ka a ghara ịbịa jụ ya ajụjụ nke a wụ a kpacha ego ahụ akpara akpara mụrụ amụrụ ọ nya ka o ji ewu a bịa mmemme onye ntọ a na-atụ ego ogbu mmadụ a na-atụ ego onye na-aharvest organ ndị mmadụ a na-atụ ego n'elu a na-akụ aka eh? ma nwa dibịa na-egwu wayo anakọsịrị ndị mmadụ ego ha anakọsị ụmụazị ego ha ị ghọtago eh?

arrest hụ ndị new modern mpịampịa nwa dibịa niile a starting from eke hit na ndị otu e niile o nwerekwa ọrụ a na-alụ especially okongwu dibịa na ọgajik those two guys neediri ka gọọmenti arrestie ha detain fa don't even release them for now detain them yes arrest them and detain them people like eke hit na ndị otu ha akwa ha bukọrọ ndị niile ahụ jee debe ha ofu ebe those men mislead the millions of our youth introduce ha to crime yes we are not even talking about cyber cyber crime because na nke a nwere ike sị na ife na ife na-ekwu crime nke na ya na-atazi ọ fọziri ka a na-ata anụ mmadụ ata turn ụmụazị be anyị to cannibals in the name of na a na-achụ ego ma ndị eze nwaanyị niile ha ncha niile neediri ka gọọmenti rekie ha ncha niile buru ha ncha niile buna ha Abuja e ruo ebe ahụ dumpụọ ha na Abuja ha nọọ Abuja one year e wee bunata ha ha undergo rehabilitation ghọọ mmadụ chebe echiche ka mmadụ okongwu dibia wụrụ a na-adụ onye ohi ji ọdụ o were obi na-apị mbazụ ihe agụleri ka ọ gụnụ nyere hụ 5 million wayo a unu gwuwere since ka ụnụ ka na-egwu wayo ahụ wee ruo taa e nyere 5 million ihu wee dị etu a no excitement were you expecting it ụnụ akpara ya akpa no excitement e presentie the 5 million ka ya sị na na gụnụ mere ị kpokọrọkwa ife ụnụ kpara akpa agreement unu reachiri ka unu werie werie na-edeceive ụmụ okorobịa be anyị unu anaghị owusi ụmụ okorobịa be anyị ọ bụrụ na ndị udo ga-achị rụchasịcha ọrụ a ee eh, a arrest ha from akonarata ugo ha obi adada fa Eke Hit fa Akwa Ọkụkọ fa okongwu dibia kele afa ya okongwu dibia ee eh, maazị ọgajiki fa ncha niile wụrụ na gọọmenti ekpokọrọ ha ụmụ okorobịa niile kpokọrọ nonsense a ha dọbachara be ha je dọmpụọ ha na Abuja for like one year

nke na-azụ afịa sef eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ nke na-akwa tailor eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ a na-enwezi more dibịa day by day nke na ọ nọ nọ nọ ọ tọnọ dibịa o soro ibe egwutebe siki ọ hapụ ha idol na ndị ahụ ite niile ahụ ha dọwara be fa each particular ite ha kọwara gị ife ite a na-alụ it will take them more than one year to explain every single content of ite ha dọbara ebe a ị ghọtago question on these guys these guys needs to be questioned kelee yes ife akinsiri ugo kwuru wụ eziokwu kelee otu mkpụrụ onye Akwa gwọrọ ọgwụ ka nwe ego tell me one single person ọ gwọrọ ọgwụ ka nwe ego bụrụ anything ndị niile m ma na-alụ ụlọ anyị ma ha mara ebe fa nọ kpagharịa n'ogbe outside ụlọ ndị nọ na Lagos rụrụ ọ ndị megoro ụlọ ọzọ ya fa rụrụ ụlọ ndị na African country rụrụ ụfọdụ ndị na Europe kedu ebe ndị nwe ife niile ahụ aghọwuru ụfọdụ n'ime ha nọkatazie ha atọwa ntọ ụfọdụ n'ime ha nọkata atọba ntọ ụdị obi ọjọọ sef ụmụazị a nwere sef obi ha dụ n'azụ ebe a the next generation ya abịa nwere ike ịdị na-apụta na junction a na-ahụ anụ mmadụ ahụ na-ata ya ata because ụdị obi generation a nọ kịta nwere obi ha dụ n'azụ ewuji obi tii n'azụ o nwedo onye na-eche ife second thought before ọ na-eme gọọmenti ọ kwa ị ma ọ wụrụ na e introduce e, e, Buhari e, system of governance mgbe ahụ in relation to financial crime and discipline anyị anyị enweta ife a na-eje anyị anyị enweta ife a na-eje si gbadebe ife a na-agba n'ọkụ si kpugharịdebe ego a na-ekpugharị si kụziere ndị mmadụ how difficult it is to make money si kụziere ndị mmadụ the diligent dị n'ịrụ ọrụ si kụziere ndị mmadụ what hard work show people the means of making that money more than the way of spending that money you are showing people a lot of people ha amụtachaana ka e si eri ego na Facebook na ọzọ ijezi chụta ego ahụ ala ọ chọwazi ebe ọ ya-amanye aka ka o wee bute ego ahụ kụziere people more look at Blord

he is doing that even at that young age ndị ọzọwa everyday adaghị ese foto na club a na-eme video na club adaghị eme video na club amahụ m na o nwekwara ife ha na-eme ka event to event event to event event to event amahụ m na o nwere ife ha na-alụ ejeghị wedding na Neni eje akwa nkwụ Nanka ejeghị nke ọkpụ isi n'Ụmụoji akwa nne eh, Omekagụ na Abagana akwa nne ya ebupụta nkwụ a na-awụ nkwụ eh, ebupụta nkwụ ego ole achị ime ime ime ime wedding ma ọ wụ akwamozu ebupụta over 300 million n'ihe saa n'ụlọ ọgwụ nya wụ ọgaranya nwa na na-eme eme nya ka eji ama ọgaranya ka nsọrọ ọkwọ nya ka eji ama ọgaranya nya ka eji ama ọgaranya nsogbu adịrọ I will end this broadcast but we are going to continue again because we cannot stop talking about this. Darun.